igbo mma mmanụ biko aha m nkwachukwu ojiagbọ a na-akpọ m ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na ọmahịa n'obodo nke chineke n'okwu bekee I'm from Olokoro in Umuahia South local government area of Abia State abụ m onye Igbo abụ m onye chiizm abụ m onye Godianism ndị na-eti itu anya otu ndị nna anyị si mee ebe a ka ọ dị mma biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ na ọ wụ naanị omenala Igbo ga-eweta udo n'ụwa ajụkwala m nke ihe m na-ekwukwa otu m si mara maka na be nna m na Olokoro mgbe nwa bekee yi bịara were okpukperechi ha bata na be nna m ndị nna anyị gakwu ha gwa ha na anyị nwere otu anyị si ekpere chi laba anyị asịghị unu emene nke unu unu kpewe nke unu lekwa ebe unu ga-anọ bell mbụ onye ọcha kụrụ na be nna m ọ ndị omenala be anyị ndị Ọkọnkọ olokoro were bell nye nabata nwa bekee sị ha unu kpewere Chineke otu unu si na-ekpe ya bịa hapụkwara anyị nke anyị mana ha meketere mewe ebe achọwa ya mma wetewe nke ha kpọrọ ịga skuulu nke agaghị ugbu a kwa lego ndị na-aga skuulu ma e nwere ndị ka ma ihe ihe ahụ mara mma mgbe ahụ a sị na ndị ọcha wetara ha chọọ ya mma weta monkey saa ya ahụ tinye ya ezigbo efe mana ọ ka wụkwa monkey anyị ahapụ nke anyị dị mbụ la-eme eme tinyewa anya onye kọwara ihe a wụ Chinua Achebe ezigbo mmadụ ọ ga-adịrị gị la mma lakwuwa l'udo Chinua Achebe sị when the white man came we were amused by his foolishness and the way he served God and we allowed him to stay Now he has won the heart of our kinsmen. Ya sị, they have put in a sword in that thing that holds us together. Ya sị, things has fallen apart. The center cannot hold again. Kedu ihe ihe ahụ that thing ndị ọcha were sword tinye ọ wụ ihe ahụ jikọrọ anyị dịka ụmụnna ihe ahụ jikọrọ anyị dịka ndị isi ojii ihe ahụ jikọrọ ndị Okebulani ihe ndị Igbo kpọrọ Afrịka ihe ahụ jikọrọ Afrịka Chinua Achebe sị na e werele sword manye ya bụ ya bụ omenala ọdịnala anyị m si ebe a gaa Togo ebe onye isi ojii ibe m akwanyere nke ya ugwu ọ dị be ndị ya o megide nke m aga m eme ya ma o megide nke m eso ha yọrịa bara anyị kwesịrịghị inwe borders na afrịka o kwesịrị m chọ ịga Cameroon otu a m dị m abanye plane gawa m sị na ọ wụ kenya ka m chọrọ ịga n'ụbọchị ugbu a otu a m nọ otu ọ dị n'Europe gịnị mere ọ ga-adịrị otu a n'ala nna anyị anyị na-akọghị agha agha ara akọrọ akọrọ gbago akọrọ gbada akọrọ gbago akọrọ gbada akọtukwenu nke gị omenala igbo wụ ihe kwenyere na onye ọbụla nọ n'ụwa kpere chineke n'ụzọ ọ hụrụ ka mma ihe mụ ha kwo na-eti mkpu na-asụ igbo wụ la ọ wụ ndị igbo ka mụ ha na-agwa ka anyị kpekpere na chineke otu ndị igbo si na-ekpere ya onye china kpere chi gị otu nna gị si gwa gị onye england mee nke gị n'ime ihe a niile o nwekwanaghị ndị hapụrụ omenala ha n'isi mgbe ọ gwụkwala ndị Igbo were nke ha gha bụ ọhịa leenụ China leenụ India ọkụ mmụọ ahụ onye China na-eprint Bible chọrọ ịga ọ ya ebe mụ chọrọ ịga nna nna m ndị ụlọ ka m eji ebe ahụ ụlọ nọ ọ ya ebe mụ chọrọ ịga mgbe nwa ndị nna nna m nna nna m ebe ahụ ha gara mmehie ahụ mere m mgbe m nwụkwara ka m gakwukwa ha mee agakwu ndị gị kọtụrụ m akụkọ tutu m abịa ndị m onye m wụ